m ụnọ mgbasa ozi bụ egwe ji em tata wee bụrụ em, mkpụrụ ụbọchị tata bụ mkpụrụ ụbọchị tata bụ mkpụrụ ụbọchị iri na asatọ n'ọnwa Ọktoba n'afọ a nọ n'ime 2023 em, bịa bụkwazịrị Nkwọ mm? Ah, ugbu a bụ ihe mmemme na-achọ ịmalite igebe ka anyị na-akpọ Anyanwụ Ụtụtụ afa m bụ Obike Obike Ichoku ndị Igbo niile nakwazi onye otu m Ikenga Ikenga Miracle Ikenga okay o wee bụrụ onye ma anyị ji eme ọnụ ị ma na ọ na-abụ ụfọdụ oge ka ọ na-abụ ife na-eme ụfọdụ oge dịka a ga-asị edebe ma ewetazi dịka a ga-asị na e melụ nchefu hmm? mana ga na-ekwukwe ọnụ ga na-ekwu ga na-ekwu kama ọ bụrụ ntị na-anụ mana na-ayọ ka ntị na-anụ n'ụba o wee bụrụ na nke nke tata nwere ife mere na olise a chekwa ka anyị nebanye anya ka anyị mara ka e ga-esi ka ya bụ ife ga-esi wee dị ọ bụ na otu nwaanyị otu nwaanyị nnọọ ya na eh, di ya na-ebi ọfụma ị ghọtago ya na di ya na-ebi ọfụma wee nọgidekwa o, nwaanyị a ọrụ ife kponyere nwaanyị a wee sibe nnọọ mmanụ groundnut oil n'ọkụ ị ma eh, dịka ụmụ nwaanyị na-esi nri ọfụma mara esi nri mana ife m na-ekwu ọ bụ na a gbanye groundnut oil na eh, na pọt eji esi nri ite eji esi nri ọ chaa acha ehe, ọ chaa acha ọ chasazịa nke eji etinyezie ihe ndị ọzọ tomato ayabasị eh, ị ghọtago ehe, ọ na ọ chago ọfụma ehe. so nwaanyị a wee buru mmanụ a wee wụọ di e in fact ọ bụ na ị fụ di e ọ bụ na ị fụ di e iru nwoke gwụ agụ arụ ya gwụ agụ oke na ife nwaanyị wee gba ọsọ ọ bụrụ sọ ọ bụ na ikwubo akọba nke a amara otu e ga-esi wee am- a- a- em, izuụka izuụka ole gara aga nwere ka e si wee nebe ya sị na ọ chi foo a nụ ọzọ ị ghọtago chi foo a nụ ọzọ mana ife anyị na-ajụ n'ụtụtụ a wee bụrụ kedu ife nwere ike ikponye nwaanyị a amaghị ma ka mmanụ ị ma mmanụ o nwe ka mmanụ esi n'ọkụ si wee tụs ya azụ wee metụ gị n'arụ yazi mmanụ esi n'ọkụ ọbụna ngo in fact ọbụna mmiri nkịtị esi n'ọkụ nwe ka o si ya mmiri ka itinye ịgbanye gị na bucket ị ga-eji wee saa arụ nwe ka o si tọchịa gị n'arụ ka i si gị ga-esi wee feel ya wee sibe mmanụ n'ọkụ sisie mmanụ ọtọ mụọ sizie na mmanụ wee pụọ ee o wee wụọ ya nwoke a kedu onye malụ mkpu nwoke a ga na-eti mgbe ife a mgbe ife awụkwasịla ife a iru nwoke wee gwụ arụ wee gwụ na ajụjụ wee bụrụ kedu ife nwere ike ịna-esere di na nwunye a ị ma na before wee ife anyị na-anụ mmiri ọkụ kịta bụ mmanụ ọkụ nyetago kịta azụ mmanụ ọkụ kedu ife nwere ike ikponi nwaanyị a kedu ife ga-abụ esemokwu ga-enwere ike dị n'etiti nwoke na nwaanyị nwaanyị wee nwee mind chetakwa agbanyerọ darling honey sweetie ee butter bread nke a ịghọtago Mm. ife ndị a niile ee, Ikenga nwere ike inyezi m aka wee complete enye ịghọtago ụmụ ife ehe, ụmụ ife ndị a niile ọ dị m n'obi ịghọtago ife a, ụmụ ife ndị a niile ka a na-akpọgasị nwoke na nwaanyị na-akpọgasị ịghọta ehe kedu ka ihe ndị a niile si wee pet names niile a si wee gasịa ịfụnanya kedu ebe ịfụnanya jebere kedu ebe udo jebere nwaanyị wee nwee wee sie mmanụ sisie mmanụ wee kwụọ di ya hmm. so na gị bụ onye na-ege anyị ntị ọ bụ na ị kpọọ anyị ife a na-agwa gị kịta bụ ife mere n'ọdịnso a o tebe aka ife bụ ife mere n'ọdịnso a nọ n'ikuku ugbu a wee bụ na chi fo a nụ ọzọ mbiti na-ekwe na nke ikpeazụ nwetagodo anyị na 07017 222 983 07017222983 ma ọ 0909 110983 0909 110983 now ọzọ dịka ibe ya bụ em yes I believe na nwaanyị a nwere ebe ọ ga na-aga ụka gbọ Ikenga Ee, so nwere ebe ọ na-aga ekpere Chineke ọ nọ ife nwa na-ewu ya maka ife anyị na-ekwu maka nke nwaanyị ọ nwere somebody nwere ike nọ somewhere n'ebe ege ntị na-agabigakwa nwe- na-enwe nsogbu ya na di ya bụ nwaanyị na-ege ntị ọ na o nwere ike ịganwu kọsara ya pastor ya ka onye isi nchụaja onye ọwụna ebe ọbụla ọ na-aga ekpere Chineke nekwanụ ife di m na-eme ịghọtago o kpesarọ ndị be fa O nwere- o nwere o nwere ike iji ekpesa ma ọ kwanụ ma ọ chọrọ ịgwa fa Mm. o kpesaitere neighbour maka na onye ọbụla binu nwere Mm. agbata obi yes eh, ndị Igbo na-ekwuzi na agbata obi onye bụ nwanne ya nwanne ya yes maka na agbata obi i kpesara ya ọ ga-enyenwu aka maka na ife ahụ mere even o nwere luck sef na ya bụ nke nwoke anwụrọ maka na e nwere otu ọ ga-esi kwa so ị na-akọwa na ife o mere nwoke a na o mere ka ọ dị ndụ mana obi ya bụ na nwoke a kwesịrị by now na e kwesịrị isi ya eh, e kwesịrị na bana na ndokwa agbanyerọ na ndokwa sị na na o jugokwe bụ ndokwa eh, at least ya nwa ya nwa by now ọrụ na nke nwoke onye asị sị na ije nwoke si dị ike. ọrụ na nke nwoke adịrọ strong e nwere ike mmụọ esola ndị ichie kwuo okwu ọ dị mma
Eh? Mmụọ. ọ dị mma ka wee bụrụ ilu n'Ogene 98.3 FM biko onye ma ji enwe ọnụ ọ bụ na ị kpọọ anyị ị ga-egbu okwu gị na ịchafụ mm? ị kpọọ anyị bụ ị ga-egbu okwu gị na ịchafụ n'ihe anyị na-ekwu n'ụtụtụ a gwakene anyị kedu ife i che na onye nwere ike ikporo nwata nwaanyị ahụ ji wee mee ihe dị otu a

na gịnị na ekwensu prince ibe achọbụ ka ajụ- ịjụrụ ị- ịjụrụ ekwensu ahụ akwa oyi ọ dị egwu Mm, alright ọ dị ma daalụ prince ibe o na ndị mmadụ kwụrụ ahịrị daalụ sọ yes eh, daalụ prince ibe alright em ogene 98.3 fm n'oge anyanwụ ụtụtụ em ọ na-abụ mm, eh, ịma eh, ụfọdụ oge eh, ife eji ekwu na emekatakwa achịa ọchị ọ na ife ọjọọ na-atọ ọchị ghọtago eh, ọkwara ndị be mm, ikenga asị gị na onye mere amarawo ọkwa ya Mgbe ọ wụzi. hello onye ga ikene Hello. Hello. afa gị na ebe i si akpọ

daalụ okwu na-asa anya mm, daalụ oh, alright eh, daalụ eh, eh, ike goriko nwe ihe ị chọrọ ikwu ife m chọrọ ikwukwa ahụ ịma na enwere ife ndị oyibo na-asị change is constant hmm. ị nwere ike na mbido izizi ọ wụrụ that na gara nwunye gị wọtara onwe unu hmm. mana a na-aga na-aga na-aga ịfụ nwunye gị ebido changewa gịwa wụkwa nke nwoke ebido changewa ọ na-adị mma like ihe onye kpọrọ anyị n'ekwentị kwuru Mm. anya saa gị Mm. mgbe otuka ife a chọrọ ime ị kwesịrị ịma nwunye gị bido nyewa gị some you know Sorry. signs enwere ụfọdụ ụmụ nwoke m na-agwa ha sị na gara nwunye gị nwee nsogbu n'abalị ọkachasị n'abalị a sị na na okwu ebego ije dinara n'ụla enwe ike were mma ahụ with iwe ahụ sụọ gị ị ga-emake sure na unu edozigo before ịbanye ya na n'ụla ọkwa n'ịfụkwa na ihe ekwerọ ị gaa na nke agbata obi gị gaa dinara rapụrụ ya ụlọ so ọ na-adị mma gịnwa wụ nke nwoke ma ọ nke nwaanyị inweghara that changes maka na change dị constant Mm. ịgbaga ọ wụrụ ụlọ ụka ọ wụrụ onye na-eje ụka- ụka ije gwa fada ọ ụkọchukwu ka ekpewara ya ekpere maka na mari- marriage gị nọzi into crash because ọ wụrụ obodo oyibo asị na a file ya divorce paper Ụdị- ụdịka ihe a na ọ wụrụ n'obodo oyibo di gị mee ụtọ ọwụ ụtọ nwunye gị file ya divorce onye ọbụla onye ọbụla ga- gasa mana

o nwe ndị na-asị na nwoke is like a spirit ịmara mmụọ spirit na-achọ ebe peace ebe ọ ga-enwe peace of mind ya ịnọgide ya na-asị na nwaanyị nara nwaanyị ibie di ya ịghọta ihe ife m na-asị na na nwaanyị nara nwaanyị ibie di ya so somebody mụ na na-ekwu sị na nwoke dị ka mmụọ ya spirit Yeah. and the spirit bụ ebe ọ na eh, ịghọtago? Ebe Nọ- doro ya arụ. ebe doro ya arụ so now achọrọ m itinye n'okwu anyị na-ekwu Eh. ebe doro ya arụ somebody akpọga anyị ebe a sị na mm, and nwaanyị ọbụla na-ege ntị ọ- ọ- gee ntị ọfụma Eh, sị na eh, na na mmadụ kwọrọ nwunye di ya acid because of na ọ na-aga abata late yes o nwere ike ịbata late ya nwere ike na nwaanyị na suspect maybe na o nwere ebe ọ na mm, o nwere ka ọ na-eje ije agwọ ịghọtagoro ife ahụ na onye o mere amarago so em o wee plan ya ka ọ kwụọ ya acid na ọ na-akwụ ya ọ na-akwụ ya na ụdị nọọ ka o gbuo ya o gbuo ya ọ nwụọ now o gbuo ya ọ nwụọ nyanwa ama nọkwa ahụ o sobe nwoke ọzọ ịfụ the thing ịfụ the thing now Yes. ịghọtago Yes.
so ị- ịfụ na eh, just like ihe m na-agwabu gị na na nwoke dị ka nwaanyị na-ege ntị achọrọ m ka i gee ntị ọfụma it's not because of na m bụ nwoke but o nwere ịghọtago ehe dị ka eh, mmụọ spirit ihe anyị ife a na-akpọ spirit na-achọ ebe ọ ga-enwe rest of mind so ana m a-concur with ife eh, madam Ume na-ekwu ịghọta so na nwoke na-achọ ọ bụrụ na ihe i nwebe ka i si wee na-atọ ọnụ agwa gị nwoke jesie bata ka isi jụọ onye oyi gbakiri isi ana ị na-anya fụ na ife ma mmadụ nne right emere onye enyi ya nọ onye ka ike na Elekere, Igbo mara eze ka gị na ya kere. gaa n'iru nwanne m, gaa n'iru Jee ka ị ma. nsogbu adịrọ Ah, o nwekwara ihe ọzọ a na-ekwu na ya na m, anụ m ihe unu kwuru na mgbe ụtụtụ a Mm, Ah, akụkọ anyị kọrọ n'ụtụtụ ọ tọghị ụtọ atọ mm, mana ọ bụrụ ihe a na-ahụ na etiti di na nwunye ok ụlọ ka na-ekwu nke anwa merenụ Mm, o nwekwu nke m ma merenụ nwaanyị sị na nwoke jee nụta nwaanyị nwaanyị kwe ka e mere a gbaa nya akwụkwọ gbaa nkwụ nwaanyị ya after one month o kporo ngwongwo ya nata na nke nwoke Hey. otu nwoke na ya ma na ọdị ebe a ka anyị adapụba ebe a gbara ngwongwo ya wee na Hey. gawata ya nke a dịkwa kịta so nwa m like na madam Ume kwuru Mm. o nwe ndị na-eme ka ha kezie ka a gbakere ka a na ọ bụrụ na ya zaa afa na ya anụgo di ụdịzi ya merụ ka esi wee si ya ewere iwe wee na-ayọkwa ụmụ nwaanyị biko kene na ụmụ nwaanyị biko kene na ị lee anya hụ na ọtụtụ ụmụ nwoke na-adapụgasị ha ha na-adapụ na-adapụ na-atụ na-eche and ọ dapụrụ adapụ isi nwaanyị ya bido mawa ukwu mawa mawa abụba mawa abụba ka eke a na-azụ ndị

bụ na a fụ na ajọ mmụọ na-agagharị n'ụwa mkpụrụ obi ọbụla nyere ya ọnọdụ ọ batasie ike n'ime ya ka m gwagodu gị ofu ihe kwuru ihe a na-eme a na-ejego n'ụmụ ụlọ ụka a na-achụ ajọ mmụọ a na-eme nke a na-eme nke gị Mm. kedu ebe a na-achụba ya i si n'ahụ mmadụ chụpụta ọ n'ahụ mmadụ ka e ji achụbakwa ya and ị nee anya ị fụ na ụmụ nwaanyị na-enwe straight mind

ọ bụ na ị chọrọ isonyere anyị n'ihe mmemme anyị na-eme ugbu a cheta na ị ga-enweta anyị na social media handle handle anyị na whatsapp ọ bụ na ị chọrọ inweta anyị na whatsapp 09091110983 ma ị gaa na facebook na ogene 983 fm eh, type ogene 983 fm ma na twitter ogene 983 fm ma na instagram ogene 983 fm ị gakwazịa na youtube eh, type kwazịa ide ogene Ide oge- ide m at ogene 98 ide at ogene 983 fm na youtube at ogene 983 fm ị subscribe ngwa ngwa enweta m notification ozugbo ozugbo na video ihe niile anyị na-eme ebe a echetakwazị na ị ga-aga na na m, radio box app ị ga ebe anwa nweta anyị live ebe ọbụla ị nọ n'ụwa dị ịghọtago ebe ọbụla ụwa sọtụrụ ị ga na-enweta ife anyị na-eme ugbu a live

ị fụgo achọ m ka m jụọ ya ee eh, ọ bụ na otu o si otu a wee dị ọnọdụ a si otu a wee dị keekwanụ ife ị na advice ị na-enye ụmụ nwaanyị ibe ama m ihe na-ekwu eh, because na ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-abịa ege ntị eh, nke bụ eziokwu bụ na tupu echiche onye ala chesịrị wee mapụ onwe ya afọ dịka ndị Igbo si atụ abụrọ ofu ụbọchị ka o chere ya ịghọtago na eh, ọ bụrọ ofu ụbọchị ka o chere ya so echebu m na ọ kaalụ it- itinye ọnụ ehe gbakwa anyị kọwara anyị ọfụma Eh, ka anyị nwee ike ghọta ee hello onye ga igene Ị bọọla chi? afa gị na ebe i si akpọ anyị na-enekwa anya ụmụ nwaanyị kpọ anyị o na ọ bụrọ ụmụ nwoke ka anyị mepere program a sọsọ gaa n'iru Ah, ọ tụrụpụ uche anụ ala eziokwu dị mma ya na-aba. ok chief anụ ọzọ alright gaa n'iru akwụkwọ nsọ mee ka anyị mata na oge a chụtụcha ekwensu na n'ụwa

hmm. nwoke ọwụ na ya na nwaanyị bi n'ụlọ kwesịrị na-ele nwunye ya anya malụ mgbe iwu ji obi hmm. maka na ụmụ nwoke na nwaanyị ahụrụ nwoke na-eche echiche ọ chee iru ọchị azụ mana ụmụ nwaanyị adịghị azụ iru ka ha na-eche so omume nwoke na nwaanyị abụrụ ofu nwunye gị wuo iwu baịbụl si anyị ekwela ka iwu anyị bido n'ọwụwa anyanwụ wee rue n'ọdịda anyanwụ hmm.

mana unu na-eme change bịa ha ala gị nwa bụ nke nwoke notice ya daa change ifuru ihe Triple kwuru gị mara ife kpataranụ ọ wụrụ ịgbafụ ọsọ ịgbapụ ọsọ maka ndụ gị ịfụ ihe Triple kwuru si na ịgbapụ ọsọ agagbazi ọsọ n'ọlụ a dị anyị ka eji ibi ichenji anụ ọsọ maka na asị aka nri kwọọ aka ekpe aka ekpe akwọọ aka nri
onye ka ikene ee odogwu odogwu afa gị na ebe i si wee na-akpọ anyị odogwu ngwa gaa n'iru eze gaa n'iru Mm, yes, yes. yes gaa n'iru anyị na-anụ ihe

ewe na iwe kwanụ mmadụ riri nne Okay, ngwa daalụ. Mm, Daalụ. Okay, daalụ nwanne m eh, daalụ ọ bụ na ị kpọọ anyị ebe a ị na-ekwu okwu gị ị na-achafụ ọtụtụ ndị mmadụ kwụ n'ahịrị n'ahịrị ebe a isonye n'ife anyị na-ekwu Mm, i- ichoku enwere ife m sị ka m kwuo mm, maka na ife a na-ekwu mm, ụmụ nwaanyị ụmụ nwaanyị mm, ụmụ nwoke nwekwara fault nke ha mm, like eh, ife Triple kwuru mm, ọ sị nwoke nwere ike na-eme galadima galadima mm, enwere ihe nnọọ dị ya na ọ wụrụ ị lụta nwaanyị bịara ebia n'ụlọ bịa n'ụlọ gị nwa bụ nke nwoke mebe ike agwụgo gị Mm. ị chọzii ya were nwayọọ setụlụọ ya ka udo dị either na i dughachi ya ebe nna ya gwa ya na ị chọzii Mm. worst come to worst ịrụọ ị- ị rentịara ya ụlọ Mm. e nwere ndị ji ụmụ nwaanyị ise Mm. ịbụọ ịtọ Mm. ma still bikwa n'udo gị nwa jizi sọsọ ofu mgbe niile ọgụ na mgba Eh, ihe a i kwuru bụkwa nnukwu okwu o. ebe kedu ka ofu onye onye ji ofu na-eji enwe nsogbu mana ndị ji ise isii Isii. ịnọ adịghị I- i- i- i- nsogbu adịghị abịakwute fa nwa Eh, so ọ ọ iji akọ na uche Mm. maka na marriage a na-ekwukwa n'okwu ya ọkwa ndidi na uche ka a na-eji Okay. so gị nwa wụ nke nwoke ị find out na ike agwụgo gị maybe na ịchọwa ị na-agba away match ee, otu ịchọwa isi ebi Mm. ikpọ nke Mana- mana nwa mana nke bụ eziokwu eh, Ikenga a- agaghị m akwado nke eh, eh, eh, ịgba away match onye eh, eh, nke bụ eziokwu na ọ bụ na imegide ife wee chegide echiche and icheta na ị ga-anụ nwaanyị achọrọ m ka m mee achọrọ m ka ndị mmadụ mata nke a ichegide echiche and icheta na ị ga-anụ nwaanyị wee gaa na be nwaanyị wee kụọ aka kụchaa aka gbakwuo ụkwụ n'ụzọ at the same time ịghọtago wee mee ife niile ị kwesịrị ime o wee kponye gị nwaanyị ọ bụ na ọ bụgoro nwunye gị ama m etu ihe m na-ekwu ife abụrọ ofu ụbọchị ka iche na ya Ọ bụ eziokwu. Ehe. and um, ife ga-eme gị ịmara ife anwa ga-eme gị ka ị na-azụ nke itinyebe anya n'ụzọ n'ebe nwaanyị ọzọ anya ya ife m na-ekwu gbasara away match a Eh. so na mụnwa na-akagbu ya Yeah, na- Eh, ị ma na- ị ma na- eh, ama m ama m na e nwere So, e nwere nwoke okwu- ị sị na- e nwere- e nwere nwoke- okwu okwu i kwuru ị sị Yeah. na nwoke dị ka mmụọ Mm, ọ na-achọ ebe arụ doro ya mm, okwu wụkwa ọkwada sị m away match mgbe na ọ ga-awụzi away match mgbe ị setụlụrụ onye nke izizi ọfụma eh, iduruzi onye nke ahụ arụ ga-edo gị mana ihe nwụ na-awụcha problem wụ onye nke izizi ahụ Mm. ọ na-adị mma ịchọwa isetụlụ ọfụma gị na ya akpa nkata ọ bụrụ gị idute okenye ịbụọ ọ wụ ịtọ Mm. agwara gị ya okwu sị nne na di gị sị na ọ chọzi na ọ chọwa kedu ife ị ga-eme isetụlụọ ya ọfụma ọ wụ ebe mistake na-ebido maka na anyị nwawa ụmụ nwoke na-asị anyị wụ the head of the family ghọta Mm. so enweghị ife na-emenụ mana that is wrong ọ wụrụ that na ịchọwa isetụlụ nwaanyị setụlụ ya ọfụma adịghị ama ama echi maka na nwaanyị nwere ike bura gị ihe n'obi till 100 years gị nwa nwoke o nwere ike ị sị na Ọ enwere ichefugo ya. ichefugo ya ọ dị mma na Ogene 98.3 fm n'oge anyanwụ ụtụtụ ka anyị nọ wee buru ya wee na-etinye ọnụ maka nwata nwaanyị a kwọrọ di ya mmanụ ọkụ ọ bụrụ mmiri ọkụ o, Mm, anyị sigo na stage mmiri ọkụ pụọ na mmanụ ọkụ ikpeazụ a ịghọtago so mana m, ọ bụkwa na ị na-ene ya anya ma anyị na-eso ya na nwaanyị kwọrọ di ya mmanụ ọkụ ọkụ, Yeah. right? Ehe, ehe, ịghọtago gba ọsọ nsogbu adịrọ Ah, wee bụ na iru nwoke wee si nwoke wee rapụzi iru ya wee wuli iru ọzọ wuli iru mmanwụ eh, ma arụ ya eh, nsogbu adịrọ mana ọ bụrụ ka m, kene- enebanyekene okwu anya n'aka nke ọzọ nwoke na nwaanyị bi n'ụlọ na-aba ege ntị n'ụtụtụ a ọ bụrụ okwu ọbụla na-ebido ndị na-enwe ebe o si bido ya bụ ofu ife anyị nwere ike ịmata ịghọtago anyị na-atụ anya na nwaanyị ụmụ nwaanyị ka akwụkwọ anyị mụọ na ife mmemme a o nwere ebe o si wee bido and I believe na before nwaanyị a ewee gaa o nwere ike ọ na mmanụ anyị na-ekwurịrị adịrọdụ na ya na ya nwere mmanụ na ọ gara zụọ ya azụ wee sie ya n'ọkụ sisie ya wee kwụọ di ya ọ bụrọ ihe abụrọ ofu ụbọchị ọ bụrọ ofu ụbọchị Ama m etinye n'ite. ọ kwadowago ya Eh, M- and if the- if care is not even taken self mm, ọ- ndị mmadụ ọ- ọ tụkwana dị alo with ndị ọyị ya atụgo atụgo ya ọwụla alo a sị kee kee mbọsị ga-adị mma ya nwa abịa na nwoke a- na nwoke a na-enye nsogbu na every time na nwoke a- and na ọ nwoke a- targetkwana nke nwoke mara mgbe ọ ga-eji bata mara mgbe ọ ga-eji dina ọ wụ na ọ rahụgo ụla hmm. gafee beyond ọ wụọ ya enwere mana ihe anyị na-ajụ n'ụtụtụ a wee bụrụ kedu ebe ịfụnanya jebere kedu ebe love anwa na e, ụbọchị anwa ma na ndụ ma na ọnwụ kedu ebe ọ nọzi ọ ihe anyị na-ajụ n'ụtụtụ a na 07017222983 07017222983 onye ka ikene afa gị na ebe i si akpọ

Nkechi okay ịnọ ị na-ege ntị ị sị na ọ na ekwesịrị eduru ya o nwere ihe m chọ ka m jụọ gị Eh, eh, a lot of people akọgolu m eh, eh, eh, o- akụkọ gbasalụ o nwere onye gwa mụ na o nwere onye isi nchụaja o jekwuru wee gwa ya na onye a bụ nwunye ya. listen very- gee ntị ọfụma ịghọta ihe m na-ekwu so oge ha bidobere okwu nwebe problem na-ege ntị oge ha bidobere nwebe problem o wee jekwukwara onye ahụ wee na-asị na ọ kwa gị gwara m na onye a bụ nwunye m Mm. ịghọtago na ife nwaanyị a na-emezi m na ọ gị nwa gwara m sị m na onye a bụ nwunye m and na o believe na because na ị gwa ya na onye a bụ nwunye ya ị ma consultation dịka ife ị na-ekwu bụ ife ọ dị nke ebe ị na-eje Ehe. so now n'ọnọdụ a kịta ehe n'ọnọdụ a kịta ka efe ilo ụmụ ihe ahụ ụfọdụ na-akakwa aka ọ wụkwa ọrụ ndị niile gbasara ezi ihe gbasara ekpere Ee. ọ wụ onye na-eme ekpere ọfụma ma onye tatara atata Mm. ma onye ọ- ọ mara ama Okay. so ọ wụ ha sekịrị na-esi nke n'eziokwu Okay. ihe dị na ya bụ onye nụọ nwaanyị kịta a jụrụ ya wee dere ibrahim maka ihe karịziri kịta ma ndị si na mmiri o nweghị ebe anaghị ahazi ejezie obi ya wee ka anya n'ezi ọ ya eme n'uche ndị otu ya nwa So onye ọbụla n'ugwu nwaanyị kwesịrị ịma ihe ọ ga-eme m mgbe. Okay. Alright, eh, daalụ NK, daal- daalụ rinne. Eh, ndị na-akpọ anyị agaghị anabatazi oku ọzọ. Em, na nkenke eh, eh, Ikenga, achọkwa m ka m kpọọ gị Tochukwu Ikenga. Ya polis PRO achọkwa. Ịgwa na afa gị na ya, afa Ikenga gị adị. Ike amazi m. Okay, mana sịkwarịrị gaa n'iru nye ndị mmadụ em, eh, ndụmọdụ na na nkenke ndụmọdụ m na-enye fa wụ na ife enweghị ife anya ga-afụ eh, ọ gbaa ọbara n'ọkwa mmiri ka ọ ga na-agba nke I- n'ọwụ onye kwado ịlụ nwaanyị mm, gị na nwunye gị biri mm, enwe otu ife si nọgharịa mm, kpọdata nwunye gị nso ọ bụrụ na ụlọ na-echọ ya gbasago mm. gwa ya n'ozugbo hmm. ọkwa na iduta ndị okenye onye na onye unu esettle ọfụma hmm. adị ama ama echi maka na asị na echi dị ime
daalụ rinne ọ dị mma mana tupu nke ahụ igbo bụ igbo onye mma eji eme ọnụ nọsie ike ka anyị zikene gị obere ozi a apụkwana iwe ajọka kedu ka i si ejikwata onwe gị 98.3 fm em, ebe a ka anyị ga-agbadokwa n'ihe wee na-asị igbo bụ igbo unu anụgokwana ka esi em, ka esi wee kwu ya Eh, gị bụ nwaanyị na-ege ntị gị bụ nwoke biko nu ọ bụrụ na nwa o nwee ka nwaanyị gị si nwunye gị si wee m, nwebe ka o si kpaba agwa ọ na-ada akpaba ọ na-ada akpabu ee ị kpọtụrụ onye loturu onye anyị jụọ onye ya ese kedu ife na-ese ịghọtago kedu ife bụ problem ịghọtago n'ụdị ife a na-ekwu em ọ bụ na nne ya ka dị ndụ ọ bụ na nna ya ka dị ndụ mee ka fa malụ ịghọtago ọ bụ na nke unu gị ị ga-akpọ ya na eh, be nne na nna ya ka unu gaa fụ fa ịghọtago Ehe, maka na nke bụ eziokwu kwanụ o nwekwanụ mgbe mmadụ ọkwa ife ndị Igbo na-ekwu okwu si na onye bu mmadụ ụzọ wee sibe nri aka enwe mkpọmkpọ ya ịghọtago o nwere ife ga-eme ka m, onye na-ebughị ụzọ wee sibe nri ya buru ụzọ nwee mkpọmkpọ ya so na ndụmọdụ m na-enye gị bụ onye na-ege ntị ma nwoke ma nwaanyị mm? ma ụdị akụkọ a lụrụ ilu na ntị ma gị bụ nwaanyị na-ekpa na-eche ụdị echiche a ọkwanụ igbukwanụ nwa igbuo di gị ọkwanụ ugwu nwaanyị bụ di ugwu nwoke nwoke nụkwara nwaanyị bụ nwunye gị anwa ịghọtago so na ọ bụ na igbuo di gị amakwa na ịma nnọkwa na ị ga-esokwa ị ka ya esokwa nwoke ọzọ o nwere m- o nwere ka ị nọrọ na ịghọtago so na ọ bụ na igbuo ya ehe isobe nwoke ọzọ ana igbugo ọbụna igbugo di gị na ọbala mmadụ adịgo gị n'isi male nke ahụ igbugo mmadụ ọbala mmadụ adịgo gị n'isi biko ka anyị sepụnụ aka na ịkpa ụdị agwa dị otu a ọzọ dịka ibe ya bụ iwe iwe iwe iwe iwe ọ ọkwa anyị ma n'ụtụtụ a ọkwa anyị mapụrụ gị iwe na-ebute ọtụtụ ife ndị a niile wezina anyị ma na ife male mma rie nne ife male mma otu ife si were kịta mana biko ka onye ọbụla wezinete arụ wezinete arụ n'ebe iwe dị afa m bụ Obike Obike Ichoku Igbo niile ebe a ka anyị ga-agbado ya hmm? wee na-asị unu onye afụrọ tata afụ na echi ka emesịanụ Igbo bụ Igbo Thank you.